Moni ndine Jack nde nkhani yomwe yachitika ku Zimbabwe last week mu May yemweyi eti, kumapeto kwa May nyamata uyu kapena nditi bambo uyu dzina lake ndi Brian Nandana. Brian anali ndi zaka 30 amakhala ku Zimbabwe cha ku Harare kumene amagwira ntchito ngati taxi driver titero. Brian Anali wamasiye, anakulira ku orphanage, anali oti anali mu community ya Seventh Day Adventist, anapanga maphunziro ake mpakana anapita ku Solusi University, anapanga graduate kumeneko, mpamene amatani, amagwira ntchito yake yoyendetsa ma taxi mu Harare, nde anali kuti anayendesa taxi yake cha m'ma 18 may wayendesa wayendesa kenako anthu anadabwa Brian satani sakumuona amusakasaka Brian osampeza kenako anapeza galimoto yake chakufupi ndi kumanda, anatsegula mgalimoto Brian munalibemo koma anapeza muli magazi ndi anthu anayitana apolisi apolisi kufika kuyang'ana mgalimoto ma signs yake odabwitsa kuti aa magazi achuluka koma anapeza foni, foni ya Brian. Apolisi kuchita run foni kuyang'ana kuti muli zotani, anapeza kuti Brian amayenera kukumana ndi nzake. Ma message osonyeza kuti wakambirana ndi nzakeyo kuti akumane cha ku park, nzakeyo dzina lake Shepard Severa. Kuti ah zikuoneka kuti anthu analidi ndi ulendo wokumana eti nde zinasonyeza kuti munthu otsiriza kukumana naye anali Shepard Severayo. Nde apolisi anatani, anapita kukampeza Shepard uja kunena kuti tapeza ma message awa, osonyeza kuti unapita kukakumana ndi Brian and Brian wasowa, mgalimoto yake muli magazi, mwayenda bwanji? Munthu uja, bwebwe, bwebwe, bwebwe, ndiwe ndani kwa Brian? Ali, ah, ndine nzake, mmodzi mwa ma best friend ake. Kenako kumufusisisa kumpana, kenako mpamene amaulula kunena kuti chani wamupha Brian kumfunsa kunena kuti chachitika nchani, akuti pachinzawopo ndi Brian-yo Shepard analibe ndalama nde anampempha Brian kuti amkongoze ndrama nde Brian anamukongoza Shepard 2500 dollars anagwirizana bwinobwino ndibweza tsiku lakuti nkupeza kuti tsiku lija linafika nkupita a Shepard analibe ndrama yobweza nkumayamba kuthawathawa ndati Brian mpakana zinamtopesa kuti aa achimwene nanenso ndamayo ndima- ndinali nazo chochita munandilonjeza kuti munditani mundibwezera ndipatseni ndama yanga anthu ajano nkupezeka kuti kuyambano kumakhala ngati akuvutana eti kuti Brian anatopa nazo kuti aa inu tandibwezereni ndalama zanga kenako mpamene Shepard anamuuza Brian kuti okay ndalama yako ija ndaipeza tiye tikakumane pa 19 kupaki kwakuti basitu Brian i- excited ndikukalandira ndalama yanga mpamene ananyamuka kuti kupita kuti akatani akatenge ndalama yake kukakumana amakakumanako kunali kuti akukatenga ndalama yake anthu akumana ili kuti ndalama kusonyeza kuti kaya analibebe ndalamazo anthu aja nkuyamba kukangana basi Shepherd kutulusa mpeni nkumuzenga nzake pakhosi kumbayabaya ndi mpeni kenako kumtenga anatenga galimoto kuyendesa pang'ono kumunyamula Brian uja kupita kumanda kukumba manda ndikumukwirira kumandako nkumatani nkuthawa komano sanawonkhesere kunena kuti phone ya Brian ili kuti nanga si phone anayisiya mgalimoto apolisi anakwanitsa kuchita trace through ma message kunena kuti amakakumana ndi ndani amakakumana ndi Shepherd nde munthu kumupha ndi kumupha ndithu chifukwa cha ndalama yake of course online pakuchulukanso nkhani akunena kuti a iyi nzakeyo amafunanso magazi ake chanichani za ma ritual izi zaufitifiti komano apolisi anena kuti mbali imeneyoyo sanapeze chilungamo chenicheni koma so far nkhani yomvetsa chisoni kuti munthu wakula moyo wovutika anali wamasiye wakulira ku orphanage walimbikira wapanga maphunziro ake mpaka ku university Solusi University sukulu yabwino kwabasi wachoka kumeneko akutani akugwira ntchito yoyendesa taxi ku kwakuti ani akudikirira kusakasaka ntchito kunena kuti ndipeza ntchito yokhazikika mbali yanga ndapanga basi nzake basi kukangomupha chifukwa cha ndalama zake dziko lino lachabedi anthu ena ndoyipa kwambiri imene ndiye ndi nkhani yomwe ikupangika ku Zimbabwe